Moni ndine Jackie. Muli tchenene? Usana wanu wayenda bwanji? Lero nkhani yathu ikutitengera ku Canada. I think sitinapiteko ku Canada. Dziko lokongola koma vuto lake ku Canada ndikozizira. Ndikozizira kwambiri moti anthu amathawako. Pali malo ena ochepa ngati kwa china Toronto kumene kuli kotentha koma kwambiri ndikozizira kwambiri moti anthu amathawa amapita maiko otentherako nde nthawi zonse amakhala akupempha anthu kuti abwere bwerani ku canada bwerani muzagwire ntchito bwerani muzagwire ntchito ndipo canada imatchuka kunena kuti ndi dziko la mtendere dziko la bata limodzi mwa maiko a mtendere opanda ziwembu macrime kwambiri pa dziko lapansi ndi canada nde nkhani yathu ngakhale ikutitengera ku canada anthu ake amene zi- akukhudzidwa ndi anthu oti anachoka kwawo kwenikweni ku china ndiye Ngati mwakonzeka, tatengani chakumwa ndi chodyeracho, tiyeni ticheze. Uyu ndi Yuan Gang. Gang anabadwa chaka cha 1973 ndipo mu chaka cha 2015 anali ndi zaka 42. Gang anachoka ku malo ovutika kwambiri ku Chinako. Poyamba anali bwinobwino koma chifukwa cha zokhudza ndale makolo ake anapezeka kuti anayamba kuvutika mpaka ankakagwira ntchito movutikira kwambiri ku, ku kampu ndi iye yemweyo. Koma anapezeka kuti atangokula pang'ono anayamba kupeza mwayi chifukwa chonena kuti gang anali ochenjera kwambiri kumbali ya business amayitha amadziwa kupanga ma business chani penanso anapezeka kuti anayamba kulemera chifukwa chodziwa ukatakwe kwambiri anapezeka kuti anali ndi mlandu nthawi inayake yo opatsa kata opanga katangale kuti business yake iyende amapanga business ya coal mining ndi kupanga drill oil nde anampatsa munthu mwachinyengo bar ya 1 kilogram ya golide kuti ampatse contract iyeyo anampatsadi contract ndipo contract imeneyi inapanga boost kuti akhale mchuma kwambiri koma mosakhalitsa anaona kuti kuli bwino asamukeko ku chinako kupewa milandu kuchuluka nde anasamukira ku canada atapita ku canada kuja amapitiriza bizinesi yake nde ku canada kuno ndi ana- anakhala ngati walipezerera dziko lonena kuti ndalama sizimavuta ayi mabizinesi samavuta amayitsata Anayamba kumagula ndi kugulitsa manyumba, malo, plus za mining zake izo, z- ma investment, ma real estate. Anapezeka kuti anaf- amafika popanga ma profit a 50 million Canadian dollars. Nde anali munthu onena kuti business amayitha ndipo amalemera kwambiri. Kenako anayamba kumagula ma mansion mpakana anagula island Kunena kuti munthu uja ochita bwino kwambiri magalimoto amene amayenderawo ma Bentley ma Rolls Royce zapamwamba zokhazokha manyumba ake ama 10 million 8 million ma mansion zabwino zabwino zokhazokha zimene amatani amakhala nazo nde gang anali ndi cousin wake wina wake wamkazi cousin wake anali ndi mamuna wake dzina lake Li Zhao nde mayinawo muwamvesese sinditchula mayina ambiri nditchulitsitsa mayina atatu eti nkhani yomwe takamba koyambirira konseku ndi a gangi nde takumanano ndi mamuna wa cousin wake dzina lake li zhao nde ndizingoti zhao zhao anali ndi mkazi wakeyo ndi mwana wake florence nawonso anachoka ku china kuja anapita ku canada kukasakasaka moyo wabwino moyo wina koma zhao sizimamuyendera chilichonse amati akayesera chani sizimagwira ayi nde ubwino wake m'bale wake anali ngati mulamu wace kaya cousin wa akazi ace anali gangi uja ndi anampempha gangi uja kuti "Ah, mungandithandize zinthu sizikuyenda plus florence mwana wakeyo sukulu chani ndalama analibe nde gangi sizinamvuta anati palibe vuto bwerani bwerani musavutike mudzakhala m'mansion yanga anatenga kumakakhala nawo m'mansion yake ku vancouver onse bwerani mudzikhala mnyumba mwanga anamugulira galimoto kumugulira bentley kumugulira zhao uja just like that nkumuuza kunena kuti udzindithandiza kupanga manage zinthu zina mabizinesi angawa malo amene ali nawo chani ndi amamuthandizadi zhao anali wamkulu kuposa gang koma anthu amakhala bwinobwino mpakana kufika point yokatenga apongozi ache kumakhala nawo pakhomopo ndi ubwenzi wawo ubale wawo unali wo- wogwira kwambiri amakonda kumapita hunting kumakaombera ma bear limodzi basi ziyazonera kuti zhao amakonda kumutsanzira gang zochitika zake koma nawonso amalida life ngati kuti ndi anthu olemera kwambiri eti nanga si chilichonse amapatse nde komanso gangi amamulipirira fees florence mwana wa zhao sukulu amampititsa kwina kulikonse komwe afuna amakhala life ija yapamwamba ijayo you know flashy flashy life kunena kuti ndife anthu otani olemera koma of course zonsezo zinali za gangi and Florence amamutchula Gangi kuti uncle. Anapezeka kuti Florence mpakana anajoina nawo reality show yomwe inali pa YouTube Rich Asians aku Canada kukhala anthu aja oti apamwamba koma iye chilichonse chomwe amachita feature chinali zinali katundu wa Gangi. magalimoto amene amanyaditsa pa ujeni pa show po anali a gangi manyumba amene amapita kuatenga ku island kuti bwerani ku island yakwathu chani chilichonse amene amanyada pamenepo my family and I moved to Canada when I was 14 years old. Um, zinali zoti katunduyu ndi wa gangi koma anapita naye mpakana pa reality tv show Nde mbali inayi akuti gang anali ndi moyo wa ukachenjede kwabasi. Anali ndi zibwezi mwina 100 atsikana komanso amakonda kupanga nawo zosakhala bwino azijambula ma video nkumaseva ma video wo. Ati anali nkamoyo kenakake konyasa zonyasanyasa chonchi zomwe amakonda kupanga. Nde zonsezo zinsisi zonsezo amamusungira ndi Zhao yo koma nanga si Zhao amangogwirapo ntchito. amangoyang'ana sizinali responsibility yake kuti angamamuuze kuti ayi pangani chonchi pangani chani amangomuyang'ana kuti muzikhala mmene mukufunira kukhala moyo wanu nde anapezeka kuti florence anamaliza skulu amampatsa zomwe akufuna china chilichonse nde tsiku lina pa 2 may 2015 zawo anapita kwa gangi nanga sabwana odziwa mabizinesi kunena kuti "Ah, ndapanga invent chinthu ndapanga chinthu choti ndikufuna kuti tipange ikhale product yonena kuti tizigulitsa nde inuyo monga katchali wa bizinesi mundithandize nde gangi anafunsa kuti mwapanga chani zawo anamuonetsa kuti "Ah, ndapanga stand ya mfuti ya rifle ma rifle amene amagwiritsa ntchito akapita ku hunting kumakaombera mabeya akuti imapangitsa kuti rifle izikhala stable isamagwederegwedere chani anamuonetsa nde akuti gangi anaseka kuti "Ii, nanga invention yake chinthu cha simple ngati chimenecho chonena kuti wina aliyense akhoza kupanga wina aliyense akhoza kuchibera nde akuti zawo ana akhumudwa ati ndatenga nthawi yayitali kupanga invent chinthuchi ndipo ndikuona ngati chikhoza kugwira msewu koma gangi ananena kuti "Ah, aliyense akhoza kuchikopera ndi za simple zimenezozo ndi zinthu zija zonena kuti munthu mmodzi akachipanga aliyense apezeka kuti watani wayamba kukopera kubera kufuna kupanga zomwezo sizingapite patali kenako anamu- anamuuza kuti koma ngati ukufunisitsa kuti ndikuthandize ineyo ndipanga launch ndikachipanga launch ndizikulipira 4000 dollars pa product imeneyo pa mwezi nde akuti zawo sizinamsangalatse nena kuti ayi that's not good enough at least mukanandipasa chani ka percentage mu business imo nanga sindapanga create chinthucho ndi ineyo nde gangi ananena kuti okay ineyo ndikhoza kupereka ndalama zonse ndikupanga launch kukhala business yayikulu nkuti tigawane 50-50 ndiikapo ndalama china chilichonse koma kuti ndipange choncho undipase mwana wako Florence ndikwatire. Nde akuti zawo zinamuipira kwabasi kuti Florence iweyo nthawi imeneyo Florence anali nzaka 26 akuti mesa ndiwe ankolo ake a Florence yo nde akuti gangi anayankha kuti ah eh koma sikuti chibale chake ndi cha cha chapafupi kwenikweni mkazi wako ndi khazeni wanga wapatali osatinso chikhazeni chenicheni sungachinene kuti ndi chibale nde akuti considering kunena kuti zinsisi zake zonse amaziziwa nyasi zonse zomwe amapanga ndi azimayi zawo amaziziwa ati zawo ananena kuti ndiwe munthu woti umandinyasa zochitika zako yes ndimakhala ndimagwira ntchito koma iweyo sindinga olo ndi nkhumba yomwe olo galu sindingakufanizire ndiwe munthu wopanga za nyasi ndipo sindingapange zimenezozo usazayerekeze kunenaso za mwana wanga ukayesa nkuzayankha mwano winanso kuyankha mwano kenako ali wina gang alindikuwaza mbama ali undiwaza mbama ineyo kenako azawo kuyang'ana kutembenuka choncho kupeza pali hamala kutenga hamala ija alindikumenya nkummenya pamwendo kuti aa iwe mpaka ukandimenya kenako kuti hamala ija kumukhoma nayo so pa mutu kenako zawo nkuyamba kuti gangi nkuyamba kuthawa anaona kuti "Eh, awa gangi wamba uthawa ati zawo kumamuthamangira Kenako anaona paja amalozerana mfuti paja chomwe amati ya choyikira rifle chani mfuti inali pambalipo azawo kutenga mfuti kumuombera gangi atangoyamba anamuombera anagwa pansi kenako anamuomberanso kachiwiri anaona kuti wamupha atamupha anamukoka kumukhwakhwalaza kupita naye mu galaja kutenga so kuyamba kumuduladula nde mkazi wake wa zawo uja anatulukira ndi apongozi ake ati anali koyenda nkumpezerera ali mkati momuduladula ndani gangi uja anthu oti akukhala ku chimanshoni cha gangi akuchekedwayo ati nde zawo anawauza kuti chokani pitani mukayende mubwere madzulo ndikamaliza zimene ndikupangazi nde mkazi wa zawo ndi apongozi ake aja anachokapodi koma mkazi wa m- mkazi wake anayimba foni ku polisi mmene apolisi amafika ati anali atasuntha atachoka mgalaja muja atalowa nawo mnyumba atachita kumsuntha gangi uja upita naye mnyumba nde akuti amachita kumva so apolisi kumachita kumva kuti munthu akuchi- aku- akugwiritsa ntchito so apolisi ati kumagogoda kuimba mafoni kumamuimbira foni samayankha iye kumaona kuti panja pali apolisi kumangopitiriza kucheka ati anamuduladula mapisi 108 atamuduladula akuti ananyamuka akuti anatopa apolisi akugogodabe akuimba foni kaya samaphwanyira nji chitseko ati anapita kukagona kaye pang'ono atagona pang'ono anadzuka kutsika pansi kupita kuphika manudozi kudya manudozi akuti atamuduladulanso amatenga zina amayika m'mabagi ma plastic bag mkono wakumanja anawuyika mu freezer nde akuti anamuduladula timapisi mapisi nkumati mapisiwa amafuna ayike mu freezer zonsezi anafotokoza yekha atammanga eti kenako anatsegulira apolisi aja kuti mufuna chani apolisi ndi mmene amammanga anamutsekera ndiye uja anafotokoza unena kuti ineyo munthuyu ndikumudziwa nyasi zake zonse ndikuzidziwa akafuna kukwatira mwana wa ineyo ndi anamutsekera 2015 anali asanamugamule mlandu mlanduwo unali ochita o- omva jaji mmodzi yekha munthu mmodzi yekha osati zokhala trial anthu mulandu okhala anthu ambirimbiri 12 oti amvere mulandu nde anapezeka kuti mu 2020 jaji anayitanitsa kunena kuti ndapanga chigamulo chigamulo chake jaji ananena kuti iyeyo akuona kuti uyuyu sanaphe munthu sanapange murder wamupha koma sichinali cholinga chake ati anaona kuti anamputa dala kumpangira suggest kuti ankwatire mwana wake munthu oti ndi ankolo ake komanso zochitika zake zonyasa zachabechabe kunali kumpanga provoke anthu ambiri anabwera kuzayikira umboni kuti zao ndi munthu wofatsa kwambiri ndipo anthu anali odabwa kunena kuti iye angapange zimenezozo zao kuti osamavomeza kuti munthu uyu wachitidwa provoke nde jaji ananena kuti iye sakuonapo kuti munthu walakwa mofika point yonena kuti mpakana alandire life sentence ndi anampasa sentence ya zaka 10 koma zaka 10 izo ati kuwerengera kwake tsiku limodzi amaliwerenga ngati tsiku ndi half ndi anapeza kuti anamanga 2015 yo anatuluka by 2022 anthu anatutumuka sanamvetse kuti chilango cha mtundu wanji after zonse wapanga kumuduladula munthu chani kuti jaji anaganiza bwanji zao anatuluka nde kunali mpungwepungwe wokanganirana chuma cha gang adamwalira choncho kunatuluka azimayi 9 onsewo kunena kuti gang anali amuna anga gang anali amuna anga onsewo anabwera ndi ana ndi mwana mwana mwana kuti mwana wake uyu mwana wake uyu nde khoti linangonena kuti tingopanga dna test kwa ana onsewo ndi anapeza kuti ana 5 analidi ana a gang komanso atangophedwa kumene gang florence uja anathamanga anakam'bera 2 miliyoni canadian dollars komano anasumiridwa mpakana anabweza ndalama zonse khoti linagamula kunena kuti ndalamazo zigawanidwe pakati pa ana a gang 5 chuma chonse cha gang chomwe chinatsala manyumba ndalama zomwe anali nazo i think ku bank inali 21 million nthawi imeneyoyo plus zimanyumba zake plus kuno ali ndi island chani Ka- katundu yeseyo anagamula kuti apite kwa ana koma munthu amene anakwiya nazo chigamulocho kwambiri anali zao uja anamuphayo anamuduladula akuti nayenso amaona kuti iye akuyenera kulandirapo ndipo zakhala bwanji chifukwa iyeyo ndi m'bale wake komanso ankagwirako ntchito nde imene anangomuthamangisapo kuti asatopese nazo imeneyo ndi nkhani ya gang yuan ndi li zao